n bɛ kuma minnu fɔ yan n b'a fɔ gawokaw ye mais tiɲɛ yɛrɛ la a adreselen don maliyɛnw bɛɛ la mali teriw bɛɛ la minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔ kan an nana gawo an kun bɛ se ka taa kayi an bɛna taa fana inshallah an kun bɛ se ka taa tɔnbukutu an kun bɛ se ka taa mɔputi n bɛ taa inshallah mais an nana gawo k'a yira aw la ko aw ye kɛlɛ min kɛ 2012 ka na bi o tora maliyɛnw hakili la n ɲinɛna k'a fɔ caman ye ko asimi goyita ani maliki jaw u ka service militaire ils ont fait près de 10 15 18 ans au nord hali n'u tɛ kɔrɔbɔrɔkan fɔ leur premier poste militaire du président c'était à Labbezanga donc mɔnɛ min donna maliyɛnw la u b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan o olu nana mali l'armée na u nana ka mɔnɛ de bɔ maliyɛnw la o u kɛra ko mɔnɛbɔdenw o de b'o bamanankan na u nana o de kɛ ɛ mali président tun tɛ se ka na gawo jango premier jango ka délégation ba in ta ka na n'a ma taa avion deli mɔgɔ dɔw fɛ o banna pewu mali la o tɛ kɛ tuguni o n'ala sɔnna ɛ n ko ko n bɛna k'a jira gawokaw ye ko an hakili b'u la maliyɛnw bɛɛ hakili b'u la hali kɛlɛ tɛ sikaso kɛlɛ tɛ kayi kɛlɛ sera yɛrɛ dɛ notre armée est à la tâche k'a jira maliyɛnw bɛɛ tɔgɔ la ko gouvernement ɲina gawokaw a filanan dɔ y'a fɔ réseau kan ko premier ministre ma taa ansɔngo ni burɛmu ko parce que insécurité bɛ yen insécurité tun bɛ yen an bɛ se k'an ka avion fila ta n taara fɔ ministre de la défense ye a ko e b'a fɛ ka taa ni mɔgɔ hakɛ min ye o ta fɔlɔfɔlɔ ne ɲɛ na ko n bɛ na ni mɔgɔ tan mais après a ye avion fila ta 70 personnes mɔgɔ bi bi bi wolonwula a y'o ta avion fɔlɔ o la a ma mɔgɔ a ma bɛɛ cɛ o tun bɛ se ka ten kɔrɔlen kɔrɔlen minisiri bɛ t'i sigi aéroport la ka delili kɛ n'u b'a fɛ u bɛ na n'a ye n'u t'a fɛ u b'a fɔ k'a ka segin so ou bien k'a ka bagaji segin so o tɛ kɛ tuguni o k'ansɔngokaw fo ani burɛmukaw pourquoi u sɔnna ka na dimi min donna u la n b'a dɔn dɔ ye misiw faga dɔ ye fɛti daminɛ olu ɲɛ na k'u bɛ tɛmɛ gawo kan burɛmu y'i kali k'a bɛ tɛmɛ gawo kan ansɔngo fana ko k'olu b'a jira ko premier ministre bɛ bɔ olu ka cercle la mais o bɛɛ la ne k'u ma an b'a fɔ ko souveraineté dɔ bolo ko mɔgɔ tɛ bɔ kɛnɛ ma ka n'a fɔ maliyɛnw kan ka baara kɛ cogo min na an fana tɛ bɔ bamakɔ ka n'a fɔ guvɛrnɛri baara kan ka kɛ a ka région la cogo min na guvɛrnɛri na ne fɛ a ko e ma e tɛ se ka taa gawo n b'a n ye décision ta aw ka to yan n bɛ n ka administre wele ka na gawo eh, ansongo ni burɛm ani almusrat olu yɛrɛ bɛna bɔ n ka délégation na gouverneur y'a fo an b'a to a t'a la parce que ale de ye patron ye yan ale de ye président ye ale de ye hali premier ministre ye ale bɛ yan dɔn ka tɛmɛ an kan ni gouvernement ye décision gouverneur ye décision min ta an bɛ tugu o kɔ e dɔw bɔra yɛrɛ sa ka mankan ci ko pereminisi nana burudame bila ɲɔgɔn na ale ni imghad de nana felisite burudame tɔ ma kɛ nkalon don gawo population bɛɛ i burudame sugu sugu i kɔrɔbɔrɔ i filaw hali dɔgɔnɔw u bɛɛ nana ka pereminisi n'a ka delegation kunbɛn yan maa b'o ɲɔgɔn la a filanan dɔw ko kɛ insécurité ɛ eh, a ma na n ka avion fila la o dɔw ko kɛ insécurité dɔw yɛrɛ tun b'a fɛ n k'a kɛ comme a kɛra waati dɔ la ka taa mankan ci ansongo ni gawo olu yɛrɛ ŋaniya ye min ye tiɲɛni ka kɛ yan u bɛna mankan ci an ma bɔ o kama o an ka gouvernement an ma na baara kɛ ka tɔgɔ ɲini a la ka mɔgɔw fili an nana ka baara kɛ ka maliyɛnw kisi de donc ni gouverneur ko ne hakili la aw kan ka to yan an b'a to gouverneur ta la an tɛ ɲininkali k'a fɛ il n'a pas besoin de se justifier il peut s'expliquer donc n bɛ ansongokaw burɛmukaw ani alimusiratikaw bɛɛ fo parce que u ye ŋaniya min a kɔrɔ ye kunun k'u dimina k'u tɛ na mais u kɔmansera ka na kabini su rɔ misiw minnu fagara dumuni min tobira so minnu jɔra o bɛɛ bɛ to yan mɔgɔw bɛ kɔntini ka fɛti kɛ dɔw dekurajera dɔw kasira su rɔ o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko maliyɛnw dannaya bɛ gouvernement in kan donc obligation de b'an fɛ sisan an ka satisfaction di maliyɛnw aw ye doléance min kɛ yan route ko rizière ko périmètre irrigué ko a bɛɛ bɛna sɛbɛn kelen kelen ni sariya kan ka ta min na o sariya bɛ taa CNT la CNT ɲɛmɔgɔbaw bɛ yan des présidents de commission olu yɛrɛ b'a dɔn an bɔra gawo min fɔra yen gouvernement b'a sago fɛ les autorités de la transition an b'a fɛ an b'o to yanni transition in ka ban maliyɛnw bɛɛ k'a fɔ ko gouvernement y'i seko kɛ maliyɛnw ye ka a jira fana ko président ko hali n'an taara hali n'an ye sekirite nati ni sekirite alimantɛri ma na mɔgɔw tɛna se ka sɔn donc an bɛ sekirite alimantɛri fana baara la an bɛ seko kɛ la ka foraji kɛ ka adduction d'eau kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ baara min na gouvernement membre o membre a seko ye ale fana b'o kɛ Dɔ bɛ mankan ci ko gouvernement bɛ gouvernement membre bɛ ka président imiter n'u m'u ka président imiter u bɛ jɔn de imiter ni président bɛ forage kɛ dɔ bɛ forage kɛ kɛ ni président bɛna centre de santé jɔ a bɛ centre de santé jɔ an b'o baara de la sisan donc mɔgɔw minnu t'a fɛ Mali ka taa ɲɛ o mɔgɔw bɛ yen u bɛ tɛmɛ ma peut être n'a ye fɛn o fɛn kɛ u bɛ fɛn dɔ ɲini ka f'a kan. donc a k'a faamu fɛn minnu bɛ kɛ gawo region la o ye gawo ansongo burɛm almustarat an ko adduction d'eau naani wo seegin de bɛ naani de bɛ kɛ burɛm ko wɔɔrɔ bɛ kɛ gawo ansongo tan ni tan ni kelen k'a yira aw la n bɛ tila nin na fɛn o fɛn n'aw b'a kɛ aw k'a to hakili la aw bɛ se ka fɛn bɛɛ pɛridi aw bɛ to n'aw ye fɛn dɔw pɛridi aw tɛ se ka to ɲɛmɔgɔya la aw tɛ se ka to hadamadenya yɛrɛ la aw ka jamana ani aw ka dɔnko ni sɛbɛnko Latu ni lammi so de selisu ka bɛ la bi de bi i fɔ bere bere bɛ ki aw ye ba la an sigilen bɛ sisan an fɛn n'o tun miti a bɛ san tan bɔ ko tɛ se ka tɛmɛ mali la o ko jɔn le fɛn parce qu'on est sûr parce que malidenw dɔ bɛ yen minnu bɛ ni di minnu bɛ kɛlɛ la pour que mali ka se ka sabati

n'u bɛ se ka entreprise baara ka ɲɛ aw kan'a fɔ fana ko ne gawokaw n'i ye baara o baara kɛ a bɛ tɛmɛ a tɛ tɛmɛ dɛ baara ɲuman de bɛ kɛ ni gawo entreprise gawo denw bɛ se ka baara ɲuman min kɛ gawo burɛm ansongo almustarat u k'a kɛ u ka baara d'u ma parce que o de y'an ka o de y'an ka laɲini ye gouvernement fɛ